d'accord an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw balimakɛ don min bɛ karamɔgɔbaw ko laturu tiɲɛ hakika nɔfɛ ni ka ɲini ka dɔn hali n'a ma se k'a di mɔgɔ ma ɲɛnamaya kɔnɔ a ka se k'a yɛrɛ nafa n'a ye ka tila ka se ka maa wɛrɛw nafa n'a ye mais k'a di kɔni o tɛ sɔrɔ ten dɛ o la an bɛ karamɔgɔbaw fo Ala sɔnna ka balo nɔgɔya minnu ye n'u balolen don n'u bɛ laturu tiɲɛ hakika kan mais u dɔnnen tɛ hali diɲɛ réseaux sociaux ko na u dɔnnen tɛ an b'u fo an bɛ karamɔgɔbaw fo minnu fana sɔnna ka t'u da dugukolo finman ni jɛman ni ɲɔgɔn cɛ ni laturu dɔnni ye ka taa sɔrɔ a tiɲɛ dalen filɛ mɔgɔw bana la ala k'an nafa n'u barika ye ɔ ne tɔgɔ professeur jalo en géomancie ɔ komi n ka video tɛmɛnenw la n ye video dɔw kuma ɲɔgɔnya soko la ka daminɛ ni so la fo ka na se denɲɔgɔn so ma n'o ye so duurunan ye ɔ bi n b'a daminɛ denɲɔgɔn so kɔnɔ ni ka n debrouiller ka se ala mana latigɛ n ka jɔ yɔrɔ min ɔ n k'i ye laturu kɔnɔ n ko laturu so duurunan denɲɔgɔn so a dabɔra i cɛɲɔgɔnw de kama

sinon laturu bɛɛ y'ale ta ye mais min bɛ min ka baro bɔ min ka taama n'o de ye o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ ni muso dun sera i ma tarabu la k'i ka tarabu d'ale ye muso min tɔgɔ fifi n'a fa tɔgɔ ko daramani laturu so sabanan bɛ se ka kuma ni fifi de ye mais laturu so naaninan bɛ ka kuma ni fifi fa ye walima a ka faya bɛ minnu bolo mais laturu so duurunan bɛ ka kuma ni denɲɔgɔnw de ye musoɲɔgɔnw tɛ dɛ denɲɔgɔnw a bɛ n'a fɔ fifi bɛ se ma sisan nɔ k'ale nana i ka laturu d'a ye kamalen dɔ ko k'a b'ale furu bamanankan yɛrɛ jɛra ka bɔ donc a ɲini fifi fɛ k'a fa tɔgɔ ni fifi ko k'ale fa tɔgɔ ko daramani donc laturu la i b'a fɔ ko nin ye daramani denmuso fifi de ka laturu bɔgɔ ye ne bolo a n'a denɲɔgɔn cɛ denɲɔgɔn min tɔgɔ ko karisa directement

ɔ o tarabuden kelen min fana filɛ nin a tarabuso min filɛ nin b'a ma ale tarabuden kelen pe de fana bɛ se ka denɲɔgɔn baro bɔ so tan ani wɔɔrɔ nin kelen kelen bɛɛ kɔnɔ nka mais n'a nana banako la a tɛ denɲɔgɔn baro bɔ bilen dɛ a bɛ taa farisoko yɔrɔ dɔ de baro bɔ ɔ mais n tɛ baro nɔfɛ fɔlɔ fo n ka se tarabudenw ma an bɛ se tarabu so wɔɔrɔnan de ma bi ni ala sɔnna a ma dimiso ɔ dimiso d'abord i b'a mɛn karamɔgɔ caman da kɔnɔ ko n'i faratila dimi saraka bɔliba ma i tɛ fɛn sɔrɔ dɛ dimitɔ de bɛ sɛgɛrɛ dɛ u ye kuma dɔ de ta an ka bamanankan kɔnɔ ni k'o ta k'o don laturu kɔnɔ ka t'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ dimitɔw olu de bɛ sɛgɛrɛ o y'an ka bamanankan de ye mais n'i ye dimi saraka bɔ i tɛ dimitɔ sɔrɔ o de ye nkalon ye o de ye nkalon ye laturu sigilen bɛ mɔgɔ saba damadɔ kan fasotigi badu denɲɔgɔn n'a y'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka laturu tiɲɛ ɲini ka dɔn laturu b'a yira ko dimi bɛ fasotigi la i b'o dimi bɔ wa tarabuden kelen pe de bɛ se k'o fɔ n ye n kale ala la ala min de bɛ dɔnni di jɔn ma n'a y'ale ala ja wa o ala kelen de fana bɛ jɔn jɛ dɔnni na n'a y'ale ala ja o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ laturuden kelen pe de fana bɛ yen o de bɛ se k'a fɔ ko dimi bɛ muso la laturuden kelen pe n'a y'o jɛ laturuden si tɛ se k'a fɔ n ye n kale ala la ala min bɛ dɔnni di jɔn ma n'a y'ale ala ja ka n kale ala la o ala kelen de bɛ dɔnni kɛ jɔn na n'a y'ale ala ja o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ laturuden kelen pe de fana bɛ yen o de bɛ se k'a fɔ ko dimi bɛ denɲɔgɔn dɔ la n ye n kale ala la ala min bɛ dɔnni di jɔn ma n'a y'a ja o ala kelen de fana bɛ jɔn jɛ dɔnni na n'a y'ale ala ja o la laturuden kelen pe ni laturuden kelen kelen nin bɛɛ bɛ taa nin fɔ so kelen pe de kɔnɔ o so de tɔgɔ ko dimiso wa laturuden kelen pe de fana b'a fɔ ko dimi bɛ garijɛgɛ la dimi fana bɛ nafoloko la dimi bɛ furuko la dimi bɛ siyɔrɔ la yen faamu dimi bɛ sababuw la dimi bɛ juguw la o laturuden kelenw de fana b'o fɔ so kelen pe de kɔnɔ n ye n kale ala la ala min de bɛ jɔn sɔn dɔnni na n'a y'ale ala ja wa ala kelen de fana bɛ jɔn jɛ dɔnni na n'a y'ale ala ja an ka nin jamana kɔnɔ laturu sira saba de bɛ yan mais sira fila o bɛ mali kɔnɔ a ka ca ni san kɛmɛ o sira fila fana u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kuma dɔ kan mais n bɛ n kale ala la u ka kuma fɔlenw bɛ fɔ de n'a bɛnn'a ma a bɛ kɛ n'a ma bɛn a ma a fɔra a banna mais u kɔni kaleka yan dɔrɔn ko laturu de y'a fɔ alors que laturu sira sabanan min bɛ yen o de ye tiɲɛ hakika ye o b'a fɔ o bɛ a bɛ tila ka dalu d'i ma mais sira fila fɔlɔ n'u ye dalu dalu d'i ma ni ni anw ka mɔgɔ mɔgɔ bɛnna walayi a b'i ka dalu nin sɔsɔ wa n'a sɔnna dalu min ma o de bɛ yen o t'ale ka dɔnni ye dɛ o de bɛ laturu kɔnɔ donc o tɛmɛna kɔrɔ kɔfɛ don laturu dimiso tɛ se ka bana yira mɔgɔ la mais laturu dimiso bɛ bana dɔ juguya hakɛ fɔ o ye bana damadɔ ye d'abord tarabuden ibrahima a bɛ buna adamaden dogoyɔrɔ fɔ dogoyɔrɔ fila bɛ mɔgɔ la min ko bɛ ɲɛfɛla ma lamɛnbaaw bɛ hakɛ to ni mɔgɔ ser'i ma cɛ fara muso kan n'i y'a ka filɛli kɛ ni tarabuden ibrahima y'i da nin na a bɛ k'a dogoyɔrɔ fɔ o ye ɲɛfɛla ye n'a ye dimi sɔrɔ o kɔrɔ de a tigilamɔgɔ yɛrɛ de degunnen don ɲɛfɛla bana fɛ a bɛɛ kɔrɔ tɛ k'i tɛ cɛya la o wa a bɛɛ kɔrɔ tɛ k'i tɛ musoya la lɛminɛnpo jugumanba de bɛ mɔgɔ la a bɛ dɔw cɛya yɛrɛ dimi a bɛ kisɛnin bɔ a la a bɛ nɔgɔ bɔ a la ainsi de suite a bɛ se ka kuma nin bɛɛ lajɛlen kan o ye dimiso de y'a fariya fɔ mais dimiso tɛ se ka bana yira o la fana i bɛ inzan ka so filɛ i bɛ t'a sɔrɔ eh, n'i ye inzan ka so filɛ k'a sɔrɔ ibrahima bɛ yen o bɛ ka bana fariya fɔ mais a tɛ bana yira très bien c'est comme fana ni adama dir'i ma ni ni dimi a dama k'a sɔrɔ bana tirabu cira a cira mun kama a cira banako kama o kɔrɔ karisa kunkolo bɛ k'a dimi dimi yɛrɛ yɛrɛ de la parce que adama ye dimi sɔrɔ o y'a banako ye dɛ mais n'a y'o jɛmu wa tarabuden nin kelen kelen bɛɛ de bɛ se k'a fɔ a dimi yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ donc isa ka